Takulandirani pano pa Lahiri K TV, chomwe ndingakupempheni chonde mverani audio yi mpaka kumapeto ndi kupanga share kuti enanso ayimvere mosavuta chifukwa audio yi ndi yosiriza ku nthawi ya kampeni ife a Lahiri K TV kuipanga post. Muli uthenga ofunikira kwambiri pano pa Lahiri K TV mmene mukuziwira ndi mapulogalamu amene timakupasirani mbambande. koma ndimafuna ndikuuzeni amalawi kuti yehova savomereza kuti boma lakupha ili boma limene lakhala likukhala kupha ma civil servant kumanga anthu a opposition osalakwa kusakirasakira zifukwa ndi kumulondalonda profesa arthur peter mutharika kuti amuphe amuchite chipongwe ndimafuna ndikuwuzeni ngati dziko tikutumikira mulungu wamoyo yehova wamakamu savomera Yesu kunena kuti boma la nkhanza, boma la kupha, boma la mwazi ndi thukuta ngati ili kuti lachiwiri pano lipitilire kuononga dziko lino. As I said now, feteleza adakali pa 165,000 Boma ili lachiwiri lino kungoyerekeza kulipasa vote feteleza timugula pa half million amalawi ndikunena pano chimanga chafika kale pa 80 chakuti sauzande 90000 nthawi yovota ngati ino tikangoyerekeza kupasa mbuli ya munthu ngati iyi vote tiyembekezere chimanga kuchigula pa 250,000 tisanafike December mafuta a galimoto adakasowabe malaini akuchitikabe m'malawi muno tikangoyerekeza kulipasa boma ili vote tiyembekezere mafuta tiyagula pa 20,000 pa black market 1 liter amalawi tisamale kwambiri uthenga wanga ndi wachidule amalawi ndifuna ndikuchenjezeni chinthu choyambirira mukavotera daliso kabambe mudziwe kuti mwavotera malawi congress party pali mgwirizano wa pansi pansi umene ukuchitika ongofuna kupungula mavoti a profesa arthur peter mutharika mundimvetsetse bwinobwino inu nonse amalawi amene mukukavotera a daliso kabambe dziwani kuti ndale zake nzongofuna kuti muchosere mavoti amene mukanamupasa profesa arthur peter mutharika kuchosera kwake nkonena kuti mukachosera mavoti amenewo ndiye kuti mukupungula kuchuluka kwa mavoti a peter mutharika kutiloko pali migwirizano imene anaona kuti kuti tinene kuti ife a utm kapena ine kabambe ndagwirizana ndi profesa amini ndagwirizana ndi chakwera ndiye kuti anthu onse andithawa koma ndingoyima pandekha kuti tichosere mavoti a profesa arthur peter mutharika pali migwirizano ya chinsisi imene yachitika ndi atupele muluzi ndi malawi congress party kuti achosere mavoti a profesa arthur peter mutharika pali migwirizano imene yachitika ndi pp mai joyce banda kuti achosere mavoti a peter mutharika izi ndi kuyankhula amalawi ndi zona pali migwirizano ndi anzathu a pdp a kondwani nankhumwa kuti voti imene mukanaapasa peter mutharika kuti izikwerakwerabe voti yawo mukakaipereka kwa a nankhumwa ndiye kuti ndi peter mutharika kuchepesa mavoti ake ndimafuna muchenjere kwambiri amalawi ndikutheka enafe tingosatira tingowombera m'manja koma olo titafuna mwa mtundu wanji munthu amene ali ndi 5-6 percent panopa potengera ndi research imene mabungwe ndi maiko osiyanasiyana achita mdziko lino munthu wa 6 percent sangakwanise lachiwiri pano kufika pa 50 plus 1 sizingatheke koma nkhani ndikuchosera mavoti 2 munthu amene alibe ngakhale percent munthu amene alibe ngakhale no kuthekera ngati zipani ngati pp chipani ngati udf chipani ngati pdp cha a nankhumwa chipani ngati uh, utm cha kabambe chi chamasiye chi amalawi mukatenga mavoti onsewa kukapasa anthu amenewa mukuzichepesera nokha moyo wanu ndimafuna ndiyankhule chonchi mmawa uno amalawi tikukavota lachiwiri limene likubwerali ndipo voti tikayamba 6 o'clock mamawa kulekeza 4 o'clock madzulo ndimafuna ndikukumbuseni amalawi kuti tayenda mzaka 5 kupanga mademo kumenyedwa kukhapidwa kusakidwa ndi dzigawenga anzathu ena kuphedwa ma activist kuyankhula kusakidwa ena alowa m'manda anthu ogwira ntchito mboma ma civil servant kupanga ma demonstration apereke madandaulo awo anyamata azikwanje kutumidwa ndi kukakhapa ma civil servant alibenso ntchito mmalawi muno musawalole kuti ayankhule china chilichonse mdziko lino amenewa ndi akapolo athu kukhapidwa amalawi mu zaka 5 zimenezi taonapo ngakhale ngozi zoopsa kwambiri kuphatikizapo ngozi ya ndege ya late vice president dr saulos chilima you remember that and up to date sitinaone china chilichonse chogwirika chonena kuti boma ili la nkhanza lakupha la malawi congress party yachitapo kusatira imfa ya vice president ndi anthu ena 8 ndimafuna mtero amalawi kunena kuti pa zaka 5 taonapo ife fetereza akuchokera pa 7000 mu ulamuliro wa profesa arthur peter mtharika timamukonda kwambiri fetereza uja ndikufika pa 165000 lero amalawi mu zaka 5 taonapo shuga amalawi for the first time tikuyima pa nzere ndikumagulira shuga weniweniyi olima kwathu konkuno amalawi alimi anzanga Fodya adakali m'makomo mwathu musadagulidwe chifukwa cha mitengo komanso ngakhale chaka chino we don't know ngati tilime kapena ayi pa feteleza wakwera ndipo akwera moyipisitsa kwambiri maka ngati dziko silipanga chiganizo chochotsa nkhandwe imene yakhala ikuluma ndi kutafuna ikonomi ya dziko lino la malawi Uthenga wanga Amalawi, ndimafuna mtero kunena kuti wosaopa, wosagwedezeka. Ine ndapulumuka dzenje la manda and kumachita kunena kuti tamupha tiona kuti za profesa peter mtharikayo akaziyankhulirenso kuti azikatsutsana azikamuyankhula azikachita zake zopusazo kumanda komweko makutu anga akumva koma choyankhula chitatha ndimafuna ndikusimikizireni amalawi ndizoona kuti boma ili ndilakupha ine ndikunena ngati munthu amene ndadzuka kuchokera maso anga komanso thupi langa likuona dzenje la manda boma ili ndilakupha maumboni muli nawo ma demonstration amene tavutikira nthawi yayitali kwa dzaka 5 kuti tiliuze boma kuti izi sitikufuna ndi kumakhapidwa dziko likuona asitikali akuona apolisi akuona dziko lonse lapansi likuona amalawi mukapanga mistake kulibenso kuyambira lachiwiri kupita uko kuti mudzamva kuti no akukuyankhulirani kapena kupita pa msewu kukapanga mademo chifukwa anthu aphedwa koopsa anthu amangidwa koopsa zipani izi zimene zayima molimba mtima ngati chipani cha dpp aford komanso lef amalawi ndikusimikizireni ngakhale a michael usi amene wachita kuyankhula poyera kunena kuti amalawi muvotere profesa arthur peter mutharika ndimafuna ndikuwuzeni akuluakulu onse amene mukaonawa atha kuphedwa mu zaka 5 zimene zikubwerazi atha kumangidwa life prison m- popanda zifukwa zina zilizonse mu 5 years imene ikubwerayo dziko la malawi libwera one party system asintha malamulo ndipo kukhala kuphedwa kosakhala masewera kukhala kukhetsa mwazi kosakhala kwamasewera kukhala ku- ku- kulikhazika pansi dziko lino uthengawu amalawi musautenge oseweresa ndazipanga force kuti ndituluse audio imeneyi mkatikati mwa kunena kuti ndidakali kumva kuwawa koma chifukwa choti masiku ayandikira malawi amene umakonda dziko lako amene uli ku utm ngati ufunadi kuti zinthu zisinthe osati anthu angokuona ndi bwino for now kwa panopa kamvotere voti yakoyo peter mutharika suluza fa presidentiyo angokuonongesa voti yako presidentiyo sangawina ali kutali you can agree with me mutha kundivomeredza amalawi amalawi amene muli a udf anthuwa alandira zindalama anthuwa apanga migwirizano yakuseri its better inuyo amene mufuna kupulumuka atupele ali ndi zindalama amadya sangagone ndi njala ngakhale zinthu zitafika mo- movuta magazina ndi zimene alandira g amalawi dziwani kuti nkhani ndi ya munthu osauka nkhani ndi ya nzika za dziko ufulu wathu nkhani ndikuti zinthu zisinthe ndipemphe anzanga a utm nonse amene mwakonza voti yanu kuti lachiwiri mukampasa kabambe mukangoyiponyera mkamwa mwa ng'ona fa pali mgwirizano oti mavoti anuwo mukamakampasa kabambe ndiye kuti mukuchosera mwayi oti dziko lipulumuke malo moti voti imeneyo mukanampasa apm amalawi amene mukuti ayi ife tikampasa atupele muluzi ung'ono ung'ono amalawi ung'ono ung'ono ndi ung'ono ung'ono oti sudziwa ni mbuli ya munthu because akanakhala okonda dziko akanakhala kuti no akufunisisa kutiombola ife akanagwirizana ndi profesa arthur peter mutharika just imagine maperesentaji ake sakukwana olo atatu amalawi kusokera kuti no mukakavotera mwavoteranso mcp chonde dziko la malawi amene mukuti ayi ife koma nankhumwa akuluakulu nankhumwa sangawine sangapange kanthu mwamumva nokha amene wayankhula ma- michael usi kuti inetu sindingawine tengani voti yanu mukampasa apm kuti dziko lino mupulumuke mukapanga zibwana malawi mufa mundimvesese bwinobwino pomalidzira ndimafuna ndiyankhule chonchi amalawi anzanga ngati kuli chinthu chimene chimamsokoneza mutu kholo ndi malipiro a mwana ku sukulu school fees apm akunena kuti za school fees kuyambira lachiwiriniro zatha ana kuyambira standard 1 mpaka na form 4 ulere apm akunena kuti ma technical college aja abwerere inu ndi ine amene sitinafike nayo patali sukulu tigwire tiphunzire ntchito za manja tizipanga zathu apm akunena kuti akangotenga boma mukangotenga voti yanu kaya ndinu a M- a- a- a- a mcp a utm a udf a pdp kaya odya zake alibe mlandu wina aliyense kukampasa apm ndiye kuti fertilizer achipa mtengo komanso uja wochipa wa subsidy abwereranso simenti itchipa mtengo komanso pulogalamu ija imene amayitcha malata cement subsidy yopereka zipangizo zomangira nyumba kwa anthu ovutika ibwereranso kuyambira uh, lachiwiri limene tasala ndi masiku awiri okha amalawi tamveserani apm akunena kuti constituency ina iliyonse chaka china chilichonse izipasidwa ndalama zokwana 5 billion imangire ndalama imeneyi zipatala imangire ndalama imeneyi m- mijigo imangire mabridji imangire ma, ma, maskulu komanso ithandize ana amenewo akuvutika ndi mavuto osiyanasiyana komanso ngakhale kutukula miyoyo yathu pa ngongole ndi zina zambiri akunena kuti apm mukangondipasa ine vote democracy ija ibwerere anthu azitha kukhala ndi ufulu amasuke mmaganizo amasulidwe ku nsinga za 5 years kuti amalawi atha kupanga mademo atha kuyankhula popanda omuopseza popanda kuopa popanda omusaka ndi kumukhapa kapena kumupha mundimvesese bwinobwino amalawi profesa arthur peter mutharika akunena kuti ine ndikangolowa pa mpando anthu akwezeredwe masalale ma, ma, ma, ma, masalary zawo anthu apasidwe ulemu anthu ayende ndi kukweza chuma cha dziko lino za ulimi zikhale ponseponse amalawi tikapanga misteki lachiwiri pano tifa ndithu phiti mawu amenewa muwasunge komanso chinthu china tiyeni timpempherere profesa arthur peter mutharika komanso tipempherere chisankho chimenechi wina aliyense akhale maso kungoona chopombeneza kapena chodabwisa wina akupanga zina tiyeni tiyimbirane mafoni mwachangu changu maso ndiyankhule pano amalawi ngati kuli maplani kunjako ku mcp ko kuti abere zisankho ndipereke chenjezo ili kunena kuti we are more than ready kukhetsa mwazi ngakhale kuti pa koma lachiwiriri tikangovota ndikumamva za uchisembwere za uchitsiru zopusha dziko lino muyenda mwazi ndithu and ku state house kuja ife tikasambako kaya kuli ma swimming pool kaya amagona pati akagona pati 5 years imene tikabwanya kulipo azikalamulira maiko akunja kumene mwina atha kukabisala but here in malawi we don't want to hear any bad news yonena kuti chikangawa chimenechi chatiberanso sizitheka malawi kumpoto pakati kumwera ndi kummawa get ready 10 tikavote mwa unyinji tonse a mcp a utm a udf a dpp odya zache alibe mlandu alefu a aford ndi zipani zonse ngati tifuna kupulumuka ndikusiyapa a mcp because mcp sinayike mashopu okuti anthu awo azikagula zinthu mochipa akuzunzika and sakumufunanso gulukunyinda amene amafuna mtendere kunena kuti lachiwiri mmawa wa 6 o'clock tiyeni tonse tikavotere profesa arthur peter mutharika ndithokoza anzanga a chigawo chapakati chifukwa chigawo chapakati chasinthika chazindikira and chivotanso mwina more than mmene anthu angavotere kumwera kuvotera profesa arthur peter mutharika ambuye akudaliseni